lajɛbaga mali kɔnɔ mali kɔ kan ka foli ni tanuni bɛ lase bɛɛ lajɛlen kelenkelenna ma fɛn fɛn ɲɛ bɛ sefula media bɔlɔlɔ sira fɛ nin wagati la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo min ye silamɛya foli min ye asalamu aleykum waramatulahi taala wabarakatu fɛn fɛn sɔgɔli b'an na nin wagati la an ka compte facebook ka na se youtube ma bɛɛ lajɛlen ka partage an'an ka instagram ka na se tiktok ma bɛɛ lajɛlen ka partage sabu an ka wulikajɔ ka se dɔnnibaa cɛ duman ma maa minnu ta y'u ka dɔnni n'u ta y'u ni n'u y'u ka kalan ɲɛɲini dɔnni ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ n'u bɛ ka baara kɛ maaw ye ni hadamadenw mago bɛ ka dilan an b'u sɛgɛsɛgɛli kɛ n'an y'o dɔnnibaa min ye an bɛ taa don u kan ka se ka an n'u ka se ka baro maaw ka ɲɛnɛmaya ko kan degun kan ka na se hɛrɛ ma bi an wulila ka se belebele dɔ ma a sigilen bɛ sabalibugu mori don funankɛnin don denmisɛnnin a b'a ka waati la min ye mɔmɛ magalu ni diɲɛ k'a ma ko firidawusi firidawusi ale tɛ dɔwɛrɛ ale ye alijinɛ kapitali ye o tɛ ko dɔn ala ka dɛmɛ morikɛ salamu aleykum waleykum salam taala wabarakatu kɔri baasi tɛ an b'ala tanu ala ka dɛmɛ ba alhamdulillah a ka di i ka foli ni tanu lase kanubaa ni filɛlibaa ma mali kɔnɔ ka taa bila mali kɔ kan alhamdulillah eh, sefula an bɛ foli di an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an la kanubaw bɛ diɲɛ fan o fan an bɛ foli da bɛɛ lajɛlen ma n'ala ka dɛmɛ inshallah ka fɔ ko firidawusi mankan don a tun kɛra fama ye nka n'a kɛra fama ye ah. o tuma lamɛnbaaw kana jigin n na tuma dɔ la baaraw ka ca wa ni baaraw cayara mm. tuma dɔ la i kunkolo tɛ se ka ye ja la waati bɛɛ o tuma an b'o hakɛto ɲini kɛ jamaba fɛ mm. n'ala ka dɛmɛ inshallah ayiwa firidawusi bi an n'a bɛ ɲɔgɔn na

sisan an y'a mɛn k'a fɔ i ka baara kɔni o bɛ tali kɛ fɔlɔ an kumana a kan ka tɛmɛ an b'a fɛ i ka kɔɔri maaw ye ni i ka lajɛli bɛ kɛ ni dolo de ye nafa dɔ de bɛ dolo filɛli la alihamudulila sefulayi n'i ko k'an ka ɲɛfɔli kɛ dolo kan n'ala ka dɛmɛ inshallah mhm. n'ala sɔnna an bɛ ɲɛfɔli kɛ dolo kan mhm. san'an ka don o kɔnɔ an bɛ fayida dɔ di an balimaw ma mhm. u bɛ se ka min kɛ u sigiyɔrɔ la n'u y'a kɛ u bɛ se ka ala ka dɛmɛ sɔrɔ bari ko bɛɛ bɛ boli ala subahana taala de ka yamaruya kɔnɔna la o fayida tɛ dɔ wɛrɛ ye o de ye tabati yada kɔnɔna la a bɛ fɔ ko fi jidiha ah, fi jidiha min bɛ tabati yada kɔnɔ sago n'i bɛ e, sefulayi n'i b'a fɛ ala subahana taala k'i dayɛlɛ don o don ala ka sababu ɲuman dɔ k'i ye i b'i jija su o su i bɛ fi jidiha i b'a wurudi siɲɛ kɛmɛ saba ani wɔɔrɔ siɲɛ kɛmɛ saba ani wɔɔrɔ sefula n'i y'a kɛ su na ni dugu jɛra ala b'i garijɛgɛ nin ye tiɲɛ ye dɛ siɲɛ kɛmɛ saba ani wɔɔrɔ i kana tɛmɛ o kan kɛmɛ saba ni wɔɔrɔ o de bɛ bɔ ni mali sigiyɔrɔma saba ye n'i ko mali ko nafolo o tuma o de bɛna bɔ ni kaharu fana ye ko se tigi ala ka nafolo dɔ dayɛlɛ i ye baara caman bɛ ala de bolo i y'a faamu o de kun kɔnɔna la an b'u fayida di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ kuma dolo kan an m'an da maga a la dɔɔnin dɔrɔn ka tɛmɛ an y'a fɔ dolo ale sigilen bɛ hadamaden ka ɲɛnamaya pasema de kan hadamaden ka ɲɛnamaya bɛ boli hukumu minnu kɔnɔna la se tigi ala bɛ hɛrɛ minnu dayɛlɛ i ye ani tɔɔrɔ minnu b'i sɔrɔ ani kasara minnu b'i sɔrɔ ani balawu minnu bɛ na i kan mhm. ani hɛrɛ minnu bɛ dayɛlɛ nin bɛɛ bɛ tɛmɛ adamaden ka dolo de kan san'a ka adamaden yɛrɛ sɔrɔ mhm. bari fixation de don ale bɛ fixe i kan mhm. o tuma ko minnu bɛ passer ale kan o image de bɛna bɔ e la dugukolo kan o de kun kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen kan k'a ɲini k'i ka dolo ka sanuya ka labɛn an tɛna fɔ an bɛ détail ba di dolo kan tuguni bari i b'a dɔn an ye waati caman k'a kan an kumara dolo kan wa lamɛnbaaw ye faamu fana sɔrɔ a la bi bi in na an bɛ don min na mɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'u ka dolo baara sefula a caman yɛlɛmala dɛ ni ala ka dɛmɛ inshallah dolo jiri a n'a sarakati a n'a ala deli nasi sago e, sefula m'a di maa si ma ni ala ka dɛmɛ fo ka taa sɔrɔ o tigi y'a fɔ ko tiɲɛ na ko n ye jɔda dɔ ye a la o tuma an tɛna fɔ an bɛ détail jan di ale kan tuguni maa minnu ma émission kɔrɔlen lamɛn olu bɛ se ka taa émission kɔrɔlen lamɛn an kumara dolo kan o cogoya la mais siga foyi t'a la k'i dolo sanuya k'i bɔ nɔgɔ la k'i bila sira kan i kun tɛ cogo min na ka sira dɔ dayɛlɛ i ye mhm. sefula dolo de b'a kɛ o tuma ala sɔnna fɛnɛ maa maa ye ala deli fɛn ta fɛnɛ a caman de y'a fɔ an ɲɛna ko alihamudulilayi i y'a faamu o tuma an bɛ dolo ko an ma ale babu jɔ yen ala ka dɛmɛ inshallah ni maa min mago bɛ morikɛ la dolo ta sira fɛ adamadenya tɛ taa dolo kɔ a tɛ taa k'i ka dolo ɲɛɲini k'a ɲɛ dɔn k'i ka dolo ko k'a jɛ se b'i ka ɲɛnamaya bɛ se ka ɲɛ i bolo cogo min na o tigilamaa bɛ se ka morikɛ wele min na a bɛ taa whatsapp kan 00223 73 93 97 72 ni ala ka dɛmɛ inshallah n'an bɔr'o la siri dun siri
alhamdulilayi sefula siri ye fɛnba ye ni ala ka dɛmɛ inshallah siri ye ale bɛ agir hadamaden kan a bɛ hadamaden ka fɛn caman de datugu i ma n'i y'a mɛn i bɛ don ko o ko la tɛ ɲɛ sɔrɔ i ma sefula siri de b'a kɛ i y'a faamu ni siri bɛ hadamaden ka fɛn na dɔrɔn o ye blocage de ye i bɛna sɔrɔ layidubaw bɛ ta i ye promesse baw bɛ ta i ye walima tɔw bɛ don ko la olu bɛ ɲɛ sɔrɔ mais i bɛ don ale tɛ ɲɛ foyi sɔrɔ a la siri de bɛ nin kɛ siri don sira a n'a bɔ siraw a ka ca kosɛbɛ i y'a faamu o tuma n hakili la an ka émission tɛmɛna an détail ba di ninnu bɛɛ lajɛlen kan nka min ye laɲini ye dɔrɔn hadamaden e bɛ se ka bɔ i ka siri kɔnɔ cogo di i ka kɛnɛ bɛ se ka dayɛlɛ cogo di i bɛ se ka bɔ i ka tɔɔrɔ kɔnɔ cogo di siri min b'i kan n'a b'i ni k'i n'i ka hɛrɛw bali o tuma se tigi ala b'o dayɛlɛ k'a b'i kan cogo di o tuma nin de ye laɲini ye hadamaden n'i sera ka bɔ i ka tɔɔrɔ kɔnɔ i b'a fɔ alihamudulilayi o de ye laɲini ye n'ala ka dɛmɛ inshallah i y'a faamu o tuma o ye siri ta hukumu kɔnɔna ye ni n ma fili siritigɛlan n'ala ka dɛmɛ n'o ye a safinɛ ye a safinɛ b'i bolo n'ala ka dɛmɛ inshallah siritigɛ safinɛ sen fila ye bi bi na ale kelen ni ka a fɔ ko alihamudulila ɲɛnamaya kɔnɔna la bari ni siritigɛ safinɛ sen fila cɛ si t'a ta f'i k'a fɔ ko alihamudulila ko tiɲɛ na i ye fɛn dɔ ye a la i y'a faamu siritigɛ safinɛ ye a bɛ siri tigɛ ka bɔ yen a bɛ na ni garijɛgɛ ye a bɛ garijɛgɛ sanuya bon ni mɛkago fana a b'i dayɛlɛ wa fo ka taa sɔrɔ fana hali ni bana dɔ b'i la fana bana minnu bɛ yen ni a kɛlen don k'i degun i ma taa fan ni nafa sɔrɔ bana in na fiyewu sen fila maa maa bɛ yen n'i b'a la ka siritigɛ safinɛ in ko setigi ala b'i dɛmɛ i ka bana sababu a b'a wuli ka b'i kan pewu i y'a faamu o de kun kɔnɔna la ni siritigɛ safinɛ ye a tuma a kɛlen don ka baarabaw de kɛ bi bi na ni ala ka dɛmɛ an fana y'a kanu mɔgɔw y'a laɲini ko an ka bɔ an ka kuma a kan ni maa maa tigɛ dara siritigɛ safinɛ kan i bɛna a dɔn ko tiɲɛ na ko garijigɛ bɛ yen o tiɲɛ na ko siri fana bɛ se ka tigɛ bɔ mɔgɔ la i y'a faamu n bɛna safinɛ yɛrɛ misaliya d'i ma n'i ko safinɛ i b'a misaliya kɛ i n'a fɔ asitafirula asitafirula o ye jumɛn ko setigi ala ka yafa i ma ala bɛ yafa i ma jumɛn na o tuma jurumu min b'i ni ala cɛ n'i o kɛlen don k'i ka ɲɛnamaya nɔgɔ setigi ala bɛ yafa i ma k'o jurumu bɔ yen mais sen fila est-ce i ɲɛ bɛ jurumu na wa i ɲɛ t'a la dɛ mais i dalen kɔni b'a la ko jurumu bɛ yen wa fɔ ko fɛn min fana bɛ jurumu ɲɔni ka bɔ yen fana o de ye asitafirula fana bari setigi ala yɛrɛ fana ko de kuranɛ kɔnɔ a ko a ye ne ala yafa deli n bɛ yafa aw ma ka tila k'aw sanuya ka garijɛ ɲuman di aw ma k'aw garijɛ den ni musow la ni nafolo i y'a faamu o b'a yira asitafirula bɛ jurumu ko ka b'i la mais e ɲɛ tɛ jurumu na o cogo kelen fana don siri fana bɛ hadamaden minɛ e ɲɛ tɛ siri la mais siri b'i kan a b'i ko bɛɛ lajɛlen bloqué pewu hadamaden yɛrɛ b'a dɔn ko tiɲɛ tiɲɛ la ko ko dɔ bɛ ne kan hali ka sogo kɛcogo a tɛ ɲɛ fiyewu i y'a faamu o tuma asitafirula bɛ hadamaden ko ka bɔ jurumu la cogo min e ɲɛ tɛ a la nka a bɛ ka baara kɛ bari ala de ko k'a ye ne ala yafa deli ne ala bɛ yafa ma maa jurumu sanuya ka jurumu ko ka bɔ a la ani ka tila ka garijigɛ ɲuman di aw ma o bɛ cogo min na fɛnɛ safinɛ fɛnɛ baaralen don ni ala tɔgɔ gundo de ni asitafirula gundo ye ni ala tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen gundo ye gundo minnu bɛ yen ni a bɛ siri tigɛ ka bɔ hadamaden na e ɲɛ tɛ a la nka ni safinɛ in ko i farisogo la o tuma siri in bɛ walawala ka bɔ e la pewu i n'a fɔ i tun bɛ k'i dugu de i y'a faamu i n'a fɔ asitafirula bɛ hadamaden jurumu ko ka bɔ cogo min na dɛ o tuma safinɛ fɛnɛ a misaliya kɛnɛ ka jɛ ye jumɛn ye n'i y'i ko o safinɛ la o tuma a bɛ nɔgɔ de ko ka b'i la a b'i sanuya a b'i bɔ nɔgɔ la o y'a kɛnɛ kan yeli ye o tɛ nka asitafirula fana bɛ adamaden fana ko ka bɔ jurumu na nka i ɲɛ t'o la nka i dalen b'a la wa tiɲɛ yɛrɛ la hakikatan a bɛ yen voilà bon nin safinɛ nin tɛ safinɛ gansan ye safinɛ ni gundo de baaralen bɛ ɲɔgɔn fɛ siri minnu fana bɛ adamaden kan ani dabali minnu bɛ adamaden kan juguya minnu bɛ adamaden nɔfɛ ni adamaden ɲɛ t'u la nka a bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la o tuma safinɛ in de fana bɛ o tigɛ bari safinɛ ni gundo de baaralen bɛ ɲɔgɔn fɛ n'i y'a maga i farisogo la a b'a tigɛ ka b'i la pewu sefula dabali ye tiɲɛ dɛ siri ye tiɲɛ bari siri ye ala kira yɛrɛ minɛ hal'a kun se ka wuli ka bɔ a dafɛn kan fo n'a bɔra seli waati ni seli waati la setigi ala bɛ hinɛ a la a kuma a bɛ wuli a bɛ taa farida seli ni mɔgɔ ye tumana min ala jɔnna k'a bɛ fɛ ka muhamadu kisi ka bɔ a ka siri bolo ani dabali mun b'a la k'a kisi ka bɔ a bolo a kuma setigi ala ye mɛlɛkɛ fila de ci ka na olu nan'u yɛrɛ kɛ kɔnɔ ye ka na ta kana sura fila di ala kira ma n'a bɛ fɔ ko muwazatayini kul auzu birabi nasi ani kul auzu birabil falaki tumana min na ala kira ye nin kalan dɔrɔn siri fɛn fɛn tun bɛ ala kira kan siri in bɛɛ lajɛlen tigɛra ka ban pewu ala kira wulila a y'a yɛrɛ sɔrɔ o tuma a b'o cogo kelen de fana la gundo fana bɛ yen maa minnu bɛ yen ni u labaara setigi ala ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ ala kɛlen k'a dɔnni kalifa mɔgɔ mun na sefula n'i y'a kɛ siga foyi den kelen t'a la siri n'a bɛ ɲɔgɔn bila wa ni siritigɛ safinɛ sefula nin ye tiɲɛ kabako dɔ yɛrɛ b'a la

a sigilen bɛ sabalibugu ni maa min mali kɔnɔ sugu kɛrɛfɛ n'ala ka dɛmɛ o don 0022373838778 n'ala ka dɛmɛ kɔni i ni morikɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'an bɔr'o la sanayɛlɛn da daga sanayɛlɛn daga ah sebi daga ko nin sanayɛlɛn daga ko bɛ cogo di alhamdulilayi ee sefula daga ye tiɲɛ ye daga ye tiɲɛ n'i ko sanayɛlɛn daga surtout commerçant jagokɛlaw c'est-à-dire ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'e mago bɛ évolution de la e bɛ fɛ ala ka dɔ fara i jɔyɔrɔ kan toujours ala ka yeelen kura dɔ dayɛlɛ sefula daga in de b'a kɛ sefula nin ye tiɲɛ ye dɛ i bɛ baaradaw la o i ye commerçant ye o walima e bɛ balontan na walima e bɛ fɛn fɛn na a tant que n'i b'i ko ni daga in na sefula dɔ bɛ fara i ka ko kan dɛ mɔgɔ b'i bila yɔrɔ min i b'a sɔrɔ i tɛmɛna o kan i y'a faamu a bɛ jama nati a bɛ daraja nati a bɛ nafolo nati a bɛ mandiya nati a bɛ sababu wɛrɛ dayɛlɛ e ye e ma sigi ni sababu min ye fiyewu o tuma sanayɛlɛn daga in de b'o kɛ i y'a faamu an tɛ kuma jan kɛ ale kan bari ale tabagaw a dɔnnen don maa minnu y'a ta n'u ye jaabi ye a la sefula o kuma o maaw ka ca an t'a fɔ an bɛ détail ba di a kan nka tuma dɔ la kuma kun ye jumɛn walasa maa minnu bɛ yen n'u ma fɛn dɔw faamu walima u t'a dɔn ko fɛn dɔw bɛ yen ka bɔ a kalama ko fɛn dɔ bɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ se ka baara dɔ kɛ mɔgɔ ye sefula daga ye tiɲɛ dɛ n'i y'a jateminɛ an ka fɔlɔfɔlɔ maabaw yɛrɛ tun bɛ yen tuma dɔ la n'i ser'u ma ko gɛlɛn yɛrɛ la u bɛ daga de don k'a d'i ma ni daga donna k'a d'i ma sefula o jaabi kelen i b'o jaabi kelen sɔrɔ i y'a faamu o tuma maa maa bɛ yen n'e kɔni bɛ duguma i bɛ fɛ ka bɔ duguma ala ka dɔ fara i kan ka dɔ fara i ka yeelen kan o tuma sanayɛlɛn daga in de bɛ a kɛ sefula nin ye tiɲɛ awɔ an bɛ taa ɲɛfɛ a bɛ don maa ye n'ala ka dɛmɛ i mana kɛ diɲɛ fan fan fɛ sefula n'i y'a sɔrɔ i b'a dɔn ko tiɲɛ na ko ne yɛrɛ magara fɛn dɔ la a tɛ tɛmɛ o kan awɔ ɛɛ fɛnkɛ dun koko kelen daga koko kelen daga
juguya daga n'ala ka dɛmɛ ye aa sefula nin ye tiɲɛ ye sefula nin ye tiɲɛ ye nin daga in koko kelen pe don koko kelen a bɛ juguya de kɛlɛ nka a bɛ juguya kɛlɛ cogo di san wolonwula garanti de b'i bolo ale la n'i y'a ko siɲɛ kelen bilayi san wolonwula maa ka dabali tɛ se k'i minɛ maa ka kɔrɔtɛ tɛ se k'i minɛ awɔ bilayi Seyfula san wolonwula san wolonwula garanti de don mhm. maa ka kɔrɔtɛ t'i minɛ maa ka dabali t'i minɛ maa ka juguya t'i minɛ wa hali ni maa min bɛ yen ni a ye i juguya bila a kɔnɔ ka se tile bi wolonwula ma balawu dɔ b'a sɔrɔ a tɛ falen dɛ Seyfula nin ye tiɲɛ bilayi nin tɛ wuli n'i ye nin kɛ dɔrɔn i b'a ye de bɔn a bɛna dɔ dabali ban sisan ko san wolonwula k'e bɛ se k'o jate dɔn cogo di k'a b'o garanti de kɛ mɔgɔ ye maa kan'i dabali ban nanzaraw b'u ka baaraw dilan sisan u b'u ka matériel dilan k'a bila u b'a fɔ ko a dati bɛ ban ka bɛn san fila walima kalo fila walima san tan nanzaraw t'o dilan o bɛ cogo min na o ɲɔgɔn fana b'an ka dɔnni kɔnɔ bilayi Seyfula ni daga in n'i y'i ko a la san wolonwula garanti de b'i bolo san wolonwula kɔnɔna maa ka kɔrɔtɛ t'i minɛ maa ka dabali t'i minɛ maa ka juguya t'i minɛ ni maa min y'i juguya yɛrɛ fana bila a kɔnɔ k'a t'a dabila fewu tile bi wolonwula de b'a tigi bolo balawu dɔ b'a sɔrɔ a bɛ ɲinɛ i kɔ i y'a faamu o de kun kɔnɔna la nin daga koko kelen a b'o cogoya de la ni ala ka dɛmɛ inshallah ni maa maa y'a ji sɔrɔ k'i ko a la wa a ji tɛ tila maa fila ɲɔgɔn cɛ i kelen pe de tɔgɔ i kelen pe a bɛ dilan ni maa kelen de a bɛ dilan ni maa kelen de n'i kɔni kora la dɔrɔn i b'a dɔn tiɲɛ na k'e yɛrɛ kora fɛn na fɛnɛ nka fɛn kelen de bɛ yen min bɛ se ka hadamaden ka labɛn tiɲɛ i bolo o tɛ daga in dɔrɔn ye dɛ o ye labɛn fɛn fɛn bɛ yen hadamaden n'i labɛnna ni i kisilen don ala fɛ i kana yada i kana yada i kana kafa wala dɔ b'a fɔ sisan k'ale bɛna nin koko kelen daga in ta sisan o tuma ale bɛ t'i ta kɛ a bɛ yada mɔgɔ la k'a fɔ mɔgɔ kɔrɔ tɛ ne mɔgɔ ka kɔrɔtɛ tɛ ne minɛ mɔgɔ ka dabali tɛ ne minɛ bari ale labɛnnen don tiɲɛ don i labɛnnen don nka i bɛ ka yada ni kafa min kɛ an'i ka tɔɲɔni min kɛ setigi ala b'i labɛn o kama dɛ mɛ badama n'i ma o kɛ fo e kunna ni i yɛrɛ ye o tuma k'i ni maa min ser'i ma bilayi a tigi b'a dɔn k'a sera fɛn dɔ ma i kana se mɔgɔ ma dɛ mɛ ni maa min y'a dasi kun a bɛ segin a tigi ma san wolonwula garanti don a tɛ falen fewu koko kelen daga in de b'a kɛ n'ala ka dɛmɛ inshallah ni maa min mago bɛ daga la min sanayɛlɛn da o bɛ yen i bɛ ko ko la i ka se ka sanayɛlɛn k'a daga don k'a d'i ma i ka se ka fɛn sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ o da bɛ yen koko kelen da fɛnɛ k'i garanti san wolonwula sept ans fɛn t'i sɔrɔ n'i ma yada n'i ma kafa morikɛ ko ten ni maa min mago bɛ da la soixante-treize quatre-vingt-treize quatre-vingt-seize soixante et un morikɛ ɲɛ bɛ bage dɔ la i tɛgɛ la bage mun bage sugu don a kɔni b'i tɛgɛ la yan bage bɛ mun kɛ ni kɛlen bɛ ka Seyfula ee bage ye tiɲɛ ye ee an delila ka émission dɔ kɛ bage kan ni maa minnu m'a lamɛn u ka t'a lamɛn Seyfula kira kɛmɛ saba ni tan ni saba nabiɲuman ba kɛmɛ ba mugan ni naani a si ma na dugukolo kan fo ka t'a sɔrɔ setigi ala ye bage dɔ d'a tigi ma an fa adama yɛrɛ n'a ka bage jiginna ka bɔ arijina kɔnɔ Seyfula bage ye fɛnba de ye bage ye suturaba de ye bage ye ijabuba de ye a kuma a kɔrɔmasurun yɛrɛ bɛɛ lajɛlen masa solomana yɛrɛ bɛɛ kɔni y'o ta mɛn tumana min a ka bagi tunun'a la a ka masaya tiɲɛna tumana min bagi seginn'a ma a ka masaya nana a kuma i b'a dɔn ko gundoba bɛ bagi la a kuma bagi ko in n tɛn'a fɔ n bɛ détail dan k'a kan mais bagi ni cɛ o cɛ y'a sɔrɔ sefula i bɛ cogo min na ala b'i bɔ ten cɛ o cɛ y'a sɔrɔ i bɛ cogo min na ala b'i bɔ ten ala bɛ dɔ fara i ka yelen kan wa i bɛ fɛn min ɲini setigi ala b'a garisɛgɛ don i la i y'a faamu an ye émission minnu kan ka tɛmɛ an lamɛnbaa bɛɛ maa minnu bɛ yen n'u ye bagi ta o kuma maa minnu bɛ yen n'u y'a ta olu b'a dɔn sisan n bɛ ka kuma fɛn min kan sefula u ye jaabi min sɔrɔ a la ala de b'a dɔn o tuma maa tɛ se ka bɛɛ mago dilan nka sefula kɛmɛ sara kɛmɛ sara bi kɔnɔntɔn n'i sera k'o mago dilan sefula fɛn dɔ b'i bolo dɛ bari ala ma sɔn k'a bɛɛ kɛ danfɛn ye ala ye a bɛɛ seli di ale ala yɛrɛ de ma nka a y'i ban k'a bɛɛ fɛnɛ se fɛnɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ bari a bɛ se k'an bɛɛ kɛ faama ye nka a ye dɔ kɛ fantan ye a bɛ se ka bɛɛ kɛ dɔnnibaga ye nka a ye dɔ kɛ kunfin ye o tuma hali ala ka nabi ɲuman ala ma sɔn k'a bɛɛ k'u ye kun jumɛn na bari ala ka nabi ɲuman o bɛɛ lajɛlen ka laɲini ye jumɛn ye walasa u ka manton bɛɛ lajɛlen ka se ka kisi k'a don arijina kɔnɔ bɛɛ ka tubi o de nabi ɲuman bɛɛ lajɛlen ka laɲini o de kira bɛɛ lajɛlen ka laɲini nka est ce que kira bɛɛ manton tubira a bɛɛ ma tubi dɛ o tuma hali ala kira ale min ka di ala ye ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan a ka bon ala bolo ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala y'a karama ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan ala y'a sanayɛlɛn ka tɛmɛ danfɛn bɛɛ kan o tuma hali a ni bɛ bɔ waati min na a bɛ ka jɔrɔ ni a manton ka manton ka manton nka a manton bɛɛ tɛ silamɛ dɛ o tuma i k'a dɔn ko ala tɛ fɛn bɛɛ kɛ danfɛn kelen ye nka a bɛ danfɛn fana lawasa fɛn caman na fɛnɛ ni ala ka dɛmɛ sɛ la o de kama nin bagi in sefula ye an lamɛnbaa minnu bɛ yen minnu tulo bɛ n na minnu y'a ta olu y'a dɔn ko tiɲɛ na k'u magara bagi la u mɛnna ka bagi kuma mɛn nka tiɲɛ na u ye bagi dɔ sɔrɔ a tɛ falen o tuma a bɛ daraja ni bonya ni makama min kɛ mɔgɔ ye ni maa min ye émission kɔrɔlen lamɛn u b'o sɔrɔ n'i yɛrɛ ma dɔw la fɛnɛ o tuma sefula n'a dɔ donn'i tɛgɛ la fɛnɛ n'i bɛ yɛlɛma n'i tɛ yɛlɛma maa t'o f'i ɲɛna o bagi ye tiɲɛ ye wulibali don wulibali don n'ala ka dɛmɛ a tɛ tɛmɛ bagi tɛ falen n m'a dɔn ni maa min mago bɛ bagi la ko n'i y'a don i ka ko bɛ ɲɛnabɔ morikɛ ko ten ɔ ni maa min mago b'a la taa whatsapp kɔnɔ belebele n'an bɔr'o la nafolo baara tiɲɛ don wa sefula tiɲɛ bɛ nafolo baara la tiɲɛ bɛ ala deli la tiɲɛ bɛ sababu la kow t'u yɛrɛ kɛ o ala de bɛ kow kɛ nka a bɛ ko kɛ ni jumɛn ye a bɛ ko kɛ ni sababu de ye nin setigi ala ka tabiya tagacogo ye a ka danfɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i y'a faamu o tuma an bɛna ni kɔrɔ masolo o masa solomana kelen kan a bangena a bangena ka taa sɔrɔ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a fakɛ nka solomana yɛrɛ nana fɛn ɲini ala fɛ ala ka fɛn d'ale ma min ma k'ale fakɛ o ye jumɛn ko ala ka masaya di ale ma danfɛn ma masaya min ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɔn ale solomana ɲɛ danfɛn m'a sɔrɔ wa ale solomana kɔfɛ fana danfɛn kan'a sɔrɔ fiyewu o tuma ala sɔnna ala y'o duwawu jaabi mais solomana ye kira ye o nabi ɲuman don ɔ munna ale tila ka ala deli fɛn dɔ la tuguni i b'a dɔn ko ja ko ala deli bɛ fɛn dɔ se mɔgɔ ma ala bɛ se k'a k'i yɛrɛ nka n'i ma ala deli a t'a k'i ye fɛnɛ o tuma an kana yɛrɛ bonya ala deli ma an kana yɛrɛ wusaya ala deli ma sefula ala deli bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen se mɔgɔ ma tumana min na solomana ye nin fɔ ala ɲɛna setigi ala fɛnɛ masaya d'a ma fɛnɛ a ka masaya ɲɔgɔn tɛ yen hali n'i ye maa min ye ko n'a ka hɛrɛ bonyana an b'a fɔ ko karisa ka hɛrɛ bonya i n'a fɔ solomana nka i tɛ kɛ solomana ye dɛ o tuma i k'a dɔn ko ala deli bɛ fɛn se mɔgɔ ma ni o ye nafolo baara tagasira ye i y'a faamu n'i ma faamu o la fɛnɛ ala kira a ye duwawu kɛ salamata fɛnɛ ye salamata n'u k'a ma ko misiri tuwani o tuma a kun fantanama don nka setigi sɔnna ala kira ye duwawu k'a ye a ye fɛn sɔrɔ o tuma n'i ma faamu o si la abuduramani buna afu silamɛya waritigiba ala kira de ye duwawu k'a ye o tuma tellement garisɛgɛ jakojugu hali a taamatɔ la tuma dɔ la n'a ye gabakurun talon ni gabakurun kɔrɔtara dɔrɔn i b'a sɔrɔ jaman dɔ bɛ yen walima sanu dɔ bɛ yen tellement garisɛgɛ jara ala kira de duwawu k'a ye ah ne ko ko sababu tɛ fɛn se maa ma i ma faamu dɛ sababu bɛ fɛn se maa ma nafolo baara ye tiɲɛ ye gundo b'a a la n'i sera a dɔnbagaw ma n'u y'a k'i ye setigi ala bɛ sɔn k'i fara nafolotigiw kan ala bɛ sababu dɔ dayɛlɛ a caman bɛ ala de bolo ala ta tɛ bɔn o tuma n'i m'a faamu o la n bɛna a d'i ma sefula nafolo baara yɛrɛ la fɛn min bɛ n'a ka nafolo baara ka teli ni fɛn bɛɛ est-ce i b'o dɔn o de ye ba ye bakɔrɔ ba kelen kelen ba kelen kelen sefula ba de ka nafolo ala deli ka teli ni ala deli ka na ba la dɔrɔn waati ko don i bɛ se k'o jaabiw ye ni ala ka dɛmɛ sala y'a faamu o tuma nafolo baara n delila k'a f'i ɲɛna n ko bɛɛ de se ka k'a da ka kɛ ko n tɛ nafolo baara bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don bilahi a tɛ falen ni a kɛra dɔrɔn i bɛ a ye an tɛ kuma caman kɛ a la maa minnu fana bɛ yen n'olu fana y'o kɛ an bolo o tuma olu fana b'a dɔn bi bɛ na alihamudulila bɛ cogo min na sefula e yɛrɛ bɛ caman kalama an ka jaabi ninnu na ani ma fili an fama n ye ban ka caman ci ma tellement a cayara ɔ ka taa da ala ka dɛmɛ sɛ la a bɔ ala ka sa ɲɔgɔn ma kosɛbɛ bi an kun wulila ka se firidawusi ma a ka di i ka kumakan laban bi alihamdulila an b'a lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ka foli di bɛɛ lajɛlen ma ko ala k'an n'u bɛɛ lajɛlen sara maa tɛ kɛ foyi ye ni i maaɲɔgɔn tɛ o tuma dɔnni min bɛ yen ala de b'a kalifa i la an b'a ɲini ala fɛ yarabi an n'u bɛ se ka j'a la cogo min na ala k'o sababu ɲuman latigɛ an bɛɛ lajɛlen ma ala ka ala bonya n'a baraka ma sɔli ala muhamɛdi wasalim an b'a fɔ bi an kun wulila ka se an ka belebele dɔ ma dɔnnibaa fɛnɛ kɛ don mohamɛdi magalu ni jɔn k'a ma ko firidawusi